dike o ugegbe ebe a ka ị nọ dike nwekwa ihe m sị ka m jụọ gị
ugegbe kedu ihe bụ ihe a o nwee ofu oyi nwaanyị ọlụ mara ya mana ọ maghị na ọ ya esi mee ya m na-agwa ya ya naluo be ha ka ọ marụ ka ndị be ha si eme ọ sị na ofu dibịa ofu eze nwaanyị sịkwa ya nọọ na a ka ọ ga-esi mee ma ọ nọọ ọzọ ka ọ ya esi wee mee mana echeghị m nọọ ezigbo ihe maka ama m na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike ka ihe ilo ọdịbendị ọdịbendị o nwere ihe ndị be anyị na-aghọtarọ ngwa ka m kọrọ gị obere akụkọ mm. e nwere nwa agbọghọbịa nyanwa bụ ada na be fa ese ese a na-ajụ ihe mee ndị be anyị pụta sị gị na hara amazi ọ dị ka ụmụ obiligbo sị na mekanik ekwezi ka a marụ ndị bụzi ndị ọmụ ya maka na e nwere ọtụtụ ndị na-achọ ụzọ fa pụọ e bunye fa alụsị fa bulu alụsị a naa be fa sị na ọ chi fa ka ha bu naa be fa ha amarọ na alụsị ka ha bu na e nwere ofu ada na ezinụlọ bịazi na nka wee bịa nweta onwe ya wee chọbazie ụzọ ka ọ mara onye ọ bụ Mm. a gwa ya na ọrụ mara ya na ọ ga-akwado ọrụ mana a ga-asụrụ ya ụzọ ife eze nwaanyị a gwara ya na ọ ga-asụrụ ya ụzọ ya bụ eze nwaanyị wee sị ya na ọ ya abịa dooro ya chi ya mekwa nke nwa mee enu mee ana ya nwa chee nọ na eze nwaanyị a ya emetafu ya otu ya nwa si chọọ ọ ma na ife eze nwaanyị rụrụ ya bụ ife ọ na-efe ka eze nwaanyị buru rụọ ya maka na ọ makwarọ ụdị mmụọ e tinye n'ihe e wee bunyere ya ya nwa buru ya naa ọ nazị abịa a nọkatazịa ụmụazị asị na a fụrụ onye nwa yi akwa ọcha gbafere a nọkata a sị na a fụrụ onye nwa yi akwa ọcha gbafere e wee jụbazie ese e wee sị ọ marakwa ife afụ o bute ya buchie ya azụ na ihe a abụrọ ọdịbendị ihe a abụrọ ihe dị na be fa mm. maka na ezinụlọ niile nwere ihe dị be fa ọ nya mere ajụjụ ị ya-ajụ bụ ka ị mara onye ị bụ mara akara aka mara ihe ebe a na akara aka gị ị wee jụọ ka ndị be unu si eme ya ọ dị ka a sị gị na agwụ marụ gị dị ka nwa agbọghọbịa ọ bụ na agwụ mara ya agwụ amarụ gị jụọ ese ka a ga-esi wee lụọ ya maka o nwere agwụ na-ama a sị gị na agwụ ikwu nne gị mara gị agwụ ikwu nna gị ama gị ị jụọ ese ọfụma ị kpọta ndị ikwu nne gị kpọta ndị ikwu nna gị ha bịa zukọ lụọrọ gị agwụ ị nwee ọfọ agwụ maka na e nwee ọtụtụ ndị kịta ị pụta a sị gị na ha lụrụ agwụ mana ha enwerọ ọfọ agwụ fa ma adịghị ha na-akọ ya ma ọ bụ na ya na ha alụ gị agwụ fa na-eru ya kwufu maka na onye ọbụla a lụla agwụ na-enwere ọfọ mm. ihe ahụ ma enwere isi ngwa bịazịa ị bịa ka ị na-ajụ ese ọdịbendị aha ị mara ihe dị na be unu ngwa na ife dịkwa na be anyị na nna mụtalụ nna gị nọkwa ya ọ bụ isi mkpọrọgwụ na mkpọrọgwụ a bịarụ gị na ọ nazịa achọbazi onye ọzọ ga-azọkwa ya bụ ndụ ọ bụrụ gị ya-azọ ya bụ ndụ ị jụọ mara ebe ị banyere ya mara na ndụ ị na-azọ kedu ọgwụ nke ị na-enye ị marụ nke ahụ ị na-enye ị banye na ya nyesibezie enye ike maka na ọ nya bụ azọm ndụ anyị ji maka ya wee bịa e nwere ọtụtụ ndị e riri isi fa na ama ofe ịzọ ndụ na ihe ha ga na-eme bụ fa nọkọta ha eje ihe dị ka ụlọ ebe a na-azụ ụmụaka nke ndị be anyị na-akpọ Motherless Babies Home i je ebe ụmụaka a mụtasịrị ọfụụ nọ ị pụ ebe afụ o nwee ihe i nwere nye fa i jekwa na-eme bizinesi gị ọ bụrọ ya bụ ịzọ ndụ nke a bụ ịchụ aja ị chụrụ aja jee ebe a chụọ aja aja ka ị chụrụ ngọzi dịkwa ya o mana ọ bụrọ ya bụ ịzọ ndụ ịzọ ndụ bụ ebumpụta ụwa mmadụ dị n'iyi ụwa gị ị bịazịa na ndị be anyị mekwara ihe dị otu a na ọ makwara m maka na ọ da apụ apụ n'ezinụlọ e nwere ndị ọdịbendị bụ ịzụ afịa na ezinụlọ a na-azụ afịa agwụ makwalụ ndị ọ malụ ha lụọ agwụ malụ fa mee gịnị na-ejekwa afịa fa na-anatakwa maka na ị nụkwala na agwụ marụ mmadụ ụfọdụ na-eche na agwụ ahụ marụ gị bụ na iwu ka ọ bụrụ na ị ga-abụ eze nwaanyị na ị ga-abụ eze nwoke ọ bụrọ ya agwụ nwe ike ma gị nwe ike maa gị na agwụ ịzụ afịa Mm. mana e de na a ga-alụ ya alụ ị lụọ ya alụọ ị na-ejele onwe gị afịa gị na-ana o nwere ndị e de na ha ga-agba obodo oyibo mana e nwere ike ofu onye i je na nke ọsara gị isi o ji bụrụkwa n'ọlụ a mara ya na ị ga-alụkwa ya o na ọ na-afụkwa ọlụ a n'ime gị kedu afa ọlụ a bụ ife a malụ m ka ọnụ ya afa na unu ara akpọ ya afa ọ nya mere ọdịbendị ji wee dị nnukwute mkpa ị bịa jee jụọ a kọwalụ gị ọfụma ị mara ya ị banyezie na ya ị fụ na ihe niile ga-adịrị gị mfe Okay. ọ nya Em, ọ, ị ma e, ụfọdụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ha bịa bịa dịka e nwee dịka em, competition Mm. a sị gị na nke a abụrọ onye e si eme ya maọbụ na nke a abụrọ onye e si eme ya mana chefuzie na ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike Mm. kee ihe ị nwere ikwu nsogbu anyị nwee bụ kedu ndị bụ ife afụ ị na-akpọ na-akazi ozi hmm. na-akazi ndị Igbo akọwa kpọziri onwe fa eze nwaanyị na eze nwoke bụzi onye bịakwutelu o wee were ife dị na be fa na-agwazi gị onye ọbụla tozuru etozu mụzuru ọrụ amụzu chọrọ inye mmadụ ndụmọdụ ma ọ na ị na-agbara mmadụ afa ị ga-ajụ na onye a onye ebee ka ị bụ ọ sị gị na ọ bụ onye ebe dị otu a ị marụgo na ọdịnala unu na nke fa bụrọ ofu ife maka na ọ bụrọ ka Anambra si alụ agwụ ka Enugu steeti si alụ agwụ o nwere ike o yite mana o nwere ka ha si eme ya maka na ndị e nyere ozi n'Enugu na ndị e nyere ozi na Anambra ha abụrọ ofu ife mana ọ na-eyite mana ọ bụrọ otu e si eme ya na Enugu ka esi eme ya na Anambra steeti ka esi emekwazi ya na na- n'Imo steeti kedu ihe ị ga-eme ọ bụ na ị mara anya ya si anya na befa ị gbalị ya afa isi anya na befa agwanye ya n'otu a gị nwa si mee ya ka ọ ga-esi gaara ya ọ dị ka ụfọdụ ndị bụzi ndị eze nwaanyị na eze nwoke kịta pịasị ihe mafa bụkwa ije mmiri mana ha bụrụ gị eze nwaanyị mmiri bụrụ eze nwoke mmiri ọ ga-ebukwa alụ oburu alụ a na-ejelu gị mmiri e mechasịzịa i tufusi ego niile ọ dịka ihe e jelu na ọlụlụ ọlụ gwazie ya eziokwu gbalị ya afa gwa ya nekwa onye ga-alụnwulu gị ọlụ mmiri acha ma ọ na ọlụ mmiri abụrọkwa nyanwa ga-alụnwu mana o nwere onye ga-alụlụ gị ya na ọ gị ga-eji aka gị wee jee ara akọzi ya akọ mm. na onye ọkwa ndị anyị na fa ekwuzi na-achọzi ibu ihe niile n'isi fanwa na-agba fanwa na-eche fanwa na-egbu ha nwa na-akpọnye e, e, e, ọ bụrọ ihe kwesi ekwesi ọ bụrụ maka ihe a na-ekwu ịnachi ya azụ a ịnachi ya gị buru ụzọ na be nna gị ọ ese a ka ọ na-abịa ị jụba n'ụzọ a kọọlụ gị akụkọ ndị ụzọ mana ị naruo be nna gị ruo oru isi injin ebe a ka ọ ya bụ apụta e wedo nwayọọ wee gwa gị onye ị bụ bido na nwata wee mm. ruo na mgbe i tolu ọ nya bụ ị ghọta ya ọfụma ị rapụkwa ya nsogbu ka na-aba n'ime ya ọ nya ya bụ ndụmọdụ na-enye onye ọbụla na-ajụ ese bụ mara ebe ị na-ajụ ese jụọ ese ọfụma ka ị ma na onye ahụ ị na-ajụ ese n'aka ya ọ makwa ife ọ na-eme ka ọ ndị nsata na-achọ ego fa ga-etinye n'akpa fa ọ dị ka mgbe Ọzọemena Nsugbe na-eti mkpu si na ọ bagokwa n'ife ego na ọ bụrọzi mgbe a na-agba afa ka ọ dịziara gị na mma ma mgbe a na-enye ọgwụ ka ọ dịzia gị na mma ka ị bịa kene na kịtaazị bụ na onye ọbụla chọzi iji ihe ọdịnala wee luo n'elu o wee tinyezie n'ibute ihe dịgasị iche iche a na-ebutezi wee na-asụnye n'ihe ọdịnala o wee debezi anyị ọnọdụ ebe anyị nọ taata ya bụ onye ọbụla na-ege ntị na-anụ ife ndị mmadụ na-ekwukasị n'ilu akwụkwọ ajụsị anya na be nna ya ka ọ jee jụgharịa ka ọ marụ ntọana befa ebe a ka a ga-agbalị ya afa ụzọ befa wee gwuo eziokwu dị na ya ọ wụsịkwa kọrọ n'ọnụ Hmm, ị kwuru ọfụma ndewo ị kwuru ọfụma ndewo a sị ntị ga-anụ ihe abụrọ ma ọ ra ka okpu ata eziokwu ị kwuru ọfụma onye na-aghọtaghọ jee be nna ya jee jụrụ ọgwụ daalụ dike ndewo